Oi mi ndi seu pesau prima de s'ora, mi seu sciacuau e mi seu bestiu cun su frac de Alternos chi m'at precurau Bonaria. A pustis Apo allutu su registradori po arregistrai su diariu e immoi chi seu chistionendi, immoi chi seu arregistrendi, mi domandu puru ita arrabiu seu faendi. Su diariu emu detzidiu de ddu fai candu creemu de essi solu in su mundu, s'urtimu omini de su pianeta apustis de sa fini 'e su mundu. Ma totu ind una ndi bessit a pillu una femmina, chi no s'est ancora cumprendiu chi si nerit Daniela o Eva, e infatu a issa atra genti e atrus sighint a arribbai e intzandus a ita serbit unu diariu, po chini ddu ses registrendi, de su restu, po cantu siant pagus is arregordus 'e innantis de m'ibernai deu m'arregordu chi in su mundu femus miliardus, miliardus de ominis e feminas e nci fiat su propriu genti, fiant milionis, chi dogna dì scriiant su diariu, fiant diarius secretus mancai, ddus serrant a crai, poniant cadenas e luchetus e inzandus ddu scriiant po issus etotu e poita candu scriiant s'ingeniant inzandus a scioberai is fueddus, a fai is poetas, a ponni pentzamentus finis cumenti chi fessint disigendi a ddis nai, oh apu ligiu su diariu cosa tua, ma ddu sciis chi Ses bravu meda, poita no scriis unu libru? E a su propriu candu in is seculus andaus a miliardus sa genti scriiat dogna dì in is social network circhendi de essi intelligenti e spassiosa. Mi parit chi nisciunus scriiat po issu etotu, dognunu circat de essi agradessiu e carinniau, ncapas sempri custu E aici seu deu, ddu cumprendu, de sa tristura chi mi nd'est calada, deu puru timu a essi solu, emu a bolli, ma poita no torrat Eva, ah, o Daniela, corpu de aundi, ma ita m'est sutzerendi, poita candu pentzu a cussa piciochedda betiosa m'andat su coru che tratallu m'ammancant is fortzas e dogna cosa mi parit trotta e deretta a sa propriu manera e in su propriu tempus. Ca ti ses innamorau, barone Rossi.
Bonaria, diaderus ses narendi? Aici est. E gei mi ddu raccontu, innamorau a cincuant'annus, innamorau de una chi a dì de oi tenit sa perra de su pianeta, una perra deu, una perra issa, innamorau de una chi est impari a mei papa de s'unica religioni ammitia, a cincuant'annus, innamorau, he, a is becesas su puntori. Nc'est una cosa chi no sciis e chi sciu deu. E ita? Non mi fatzas atzicai, eh! De diàrius fiast chistionende a no. E beh!
Tui ti passas sa cida durmiu benimenti, ma deu chi seu eletròniga mi dda passu abillendi. E va bè, no abarris furriotendi, ita est chi no sciu. Eva. Daniela.
Daniela, Eva, comenti ti parit. E beh!
Tenit unu diàriu e deu dd'apu fotografau po ti dd'ammostai. Ma ddu tenis innoi? No t'ispantis, immoi ascurta una musica. A pustis.
Ses nende faulas. Tu tenes diaderus su diariu de Eva. Dogna pagina de sa dì chi si ndi fiat scirada issa puru e intre sa machina de ibernazione ndi fiat bessia spullinca comenti dd'iat fata sa mamma e si femus bius de sa primu dì fintzas a oi. Acostu sa fotografia chi at tirau Bonaria a sa machina e intendu is fueddus de su diàriu de sa fèmina chi m'at fatu perdi sa conca. Die de tres de luna etza, comente mi ne so ficada dae sa màchina de s'ibernatzione, fio ispantada e assustada. Fio ispozada nuda, mancu unu stratzu surra tenia pro mi cuguzare sas bergunzas. Fato mancu baranta passos, Mi do presentat un'omine. Fit un'omine mannu, at a esser tentu unu chimbant'annos. Spantada eo, ispantadu isse. Mi ne so istresiada currende de incue, pro sa birgunza e pro s'assuconu. Ma non fit un'omine malu, s'iscuru, non fit bellu ma non si podet mancu narrer chi esseret feu. No l'isco. No isco si mi praghet. No, no, za l'isco. Mi praghet. Ma no isco pro ite mi praghet. No isco a ite, ma lu disizo torrare a bìdere. Lu cherzo isposu? Amigu? A ite no mi lu potzo 'ogare dae cherbeddu.
Su de torrai a intendi sa boxi, a Eva m'at stronau, e candu deu mi cunfundu tengu abisongiu de agiudus de sardus e sardas de is seculus andaus, Bonaria chi fata a deus de sa religioni nosta non mi lassat mai a solu, intzandus mi nd'at scarraxau s'ologramma de Vanessa Podda, una femina cun d'una grandu conch'e pilus, Vanessa Podda est stètia unu sciacu mannu 'e cosas, atrici, poetessa, ma pitzus de dogna cosa est stètia connoscidora de s'amore. Custa eja ge est una cosa de importu, s'amore in sa vida de dogna dì est diferenti meda de s'amore chi contant is poetas o no. Ita est s'amore? Ddu depu connosci sceti in is fueddus de is poetas O ndi potzu fai sperimentu deu puru? Boll'ascurtai it'est narendi custa femina. S'amori est in dogna logu. Ti ndi scidas e chi 'ois ddu bis s'amori. Ddu pedis. Ddu pedis a su xeu, ddu pedis a su 'entu, ddu pedis a. A chini si siat e agatas a s'amori. S'amori est una forma de de intendi e de castiai su mundu, non srebit a essi innamoraus de cancunu, de cancuna cosa in particolari, tocat a essi liberus de ringratziai, de castiai is cosas chintza preocupazionis, chintza chintza pentzai chi chi depis arribbai in cancu logu, castias su mundu cumenti est e s'amori. Ti tocat s'amori dd'arrespiras, s'amori est in d'u frori, s'amori est in d'ua pedra, deu seu innamorada de is pedras, a mei mi praxit su fragu de sa pedra, mi praxit a dda tocai, mi praxit candu est callentada 'e su sobi, mi praxint is pedras. Deu sciu puru però chi custa est stetia una femina chi at murigau in cosas de teatru, deu no sciendi prus nudda, sendimindi scidau in d'unu bar Solu cungelau a pustis de is seculus. Deu no sciu it'est su teatru e comenti si potzat amai una cosa chi fait finta de essi un'atru. Cussu puru est amori. In su teatru unu no fait finta de essi cancu atru. In su teatru intendis cussu chi tenis a intru e ddu contas a is atrus. Intendis s'amori, su febi, sa tristura e dda contas a is atrus. poita a sa fini totus is istorias chi intendeus si tocant, in calincunu modu si tocant, eus biviu totus istorias ugualis a cussas chi bideus in teatru, calincuna borta in teatru si sa finzioni est aici meda chi mancai no si no ci dda fadeus a ddu cumprendi ita funt de ita funt chistionendi, poita is sentimentus no funt berus no, cumenti a Però ingui puru chi c'est amori c'est teatru. S'ùrtima cosa chi chi emu a bolli sciri deu de custa fèmina chi chistionat craru craru emu a bolli sciri sendi chi cust'amori comenti mi parit de de cumprendi est una cosa chi nascit aintru candu unu ddu depit contai s'amori e depit fai po nai una poesia cumenti ddus scioberat is fueddus. Apu unu pagheddu cumprendiu ita est s'amore, ma una poesia de amore ita benit a essi?
Capat totu sa poesia est amore, no ddu sciu e, chi custa cosa siat bera, boh, no ddu sciu, m'est bennia aici pentzendi a a cussu chi scriu, candu scriu, candu scriu deu seu innamorada, deu deu m'innamoru, capat dogna dì, capat m'innamoru 'ogna dì Po contai s'amori, po scrii s'amori, po cantai s'amori tocat a si connosci beni, a s'intendi beni, a intendi cussu chi chi teneus aintru e intzà in cussu momentu is fueddus arribant aici chentza essi scioberaus. Deghe de luna noa So sètzida abbaidende a Barone Rossi dromende, L'apo estidu a Alternos e paret unu carramortos. Non faghet a timire, no, faghet a rìere. So imparende a li cherrer bene, ma no li cherzo dare cunfidèntzia, nessi pro como, ca no est su solu chi tenzo in sos pensamentos. E como? Inue at a èssere isse? Istevene doppia zeta. E issa, issa! Laurel Segal, Mi praghes, barone Rossi, cherzo a t'istare a curtzu e cherzo guvernare chin tegus, ma non ses su solu pro me, ne in sa conca ne in su coro.
Ita boliant nai is fueddus de Eva? Ita bolit nai chi non seu solu pro issa ne in conca ne in su coro. E chini funt Stevini, Doppia Zeta e Laura Siegel? Oi, oi, chi est sartiendi·mi sa conca po is pentzamentus? E custu fiat su diariu. Ma at a essi totu berus? Est berus o est un impastu de fàulas e de beridadi cussu chi si ponit in pei dogna borta chi calincunu scriit? E cantu poderi tenit unu pentzamentu candu si furriat a cosa scrita, de aundi nd'arribat sa fortza chi tenint is literas postas ampari a fai fueddus arrexonamentus a pitzus de una pagina? Bonaria mi biit incilliu e agatat bai circa aundi s'ologramma de Savina Dolores Massa, un'artista

Guarda, stasera è rimasta solo la luna, resta con me, aici, innoi, qui, così, aintru su bentu. Issu chistionat, ddu intendis? Petza segada a fitas, sambini de pipiu gioghendi, àxia niedda e rosa, arena de oru, pibirista boendi. Non mi smuovere i pensieri.

Qualcuna la saprò trovare se il sole vorrà per un istante illuminarla e io potrò dire a lui ti torru grazie, ti torru su coru. Solo così potrai restarmi accanto, vieni, andaus a serenai. Custas cosas chi apu intendiu de cust'ologramma de custa femina chi est stetia una grandissima poetessa de is seculus andaus m'ant fatu una Unu effetu stranu, deu no apu mai intèndiu nisciunus chistionendi diaici de candu mi ndi seu scidau. Tengu sa conca zumiendi, tengu su sanguini chi no cumprendu chi est currendi tropu o chi s'est firmau. Funt fueddus chi m'ant postu in una spètzia de cosa chi no cumprendu chi siat prima, siat apustis, aundi seu, ita seu faendi. Bonaria, ponimì musica.

Is fueddus de Vanessa Podda innantis e de Savina Dolores Massa a pustis est comenti chi m'apant postu fogu in is stentinas. E prus de totu est su diariu de Eva o de Daniela chi mi ponit in turmentus. Is cambas andant solas, mi nc'est intrau custu speddu de s'amori e mi seu scarescendi de totu su traballu chi depu fai Depu ponni conca a is cosas, nc'est stetia sa fini 'e su mundu, deu creemu de essi solu e invecias seus abarraus bius in d'unas cantu, cantu seus, duxentus, cincuxentus, tocat a si contai, deu seu su governadori de totus, po sa metadi, eus a nai ca s'atera perra dda cumandat Eva e seu su papa puru, su papa de una religioni noa chi eus inventau po guvernai Teneus unu deus chi est Bonaria, sa boxi eletrònica chi m'amostra is ologramas, unu deus chi obedessit a is òminis, unu deus chi farit cussu chi narat su papa, po nai mellus is dus papas ca s'atra perra de sa religioni dda tenit Eva, e torru sempri ingunis, Eva. Depu fai su guvernarori e su papa cun d'una chi no dd'apu cumprendiu ita pentzit de mei, ma deu so seguru de essi pertu sa conca po issa. Oi, oi, oi, oi, oi, ca no m'abastat s'aria. Is cambas funt andendi a solas e dd'apu acabbada in d'unu logu chi no emu mai biu in is girus chi mi fatzu a pei dogna cira. Biu una surra 'e genti faendi e afateriendi, no cumprendu beni. Garas! Funt faendi garas de sport. Ah ah gei est berus sa cira passada emus detzidu de ponni in pei is olimpiadis chi funt una cosa chi at sempri giuau dogna guvernu dogna tempus. La la la la la sa genti parit cuntenta. Ah ah currint sartiant tirant cosa nadant currint a cuaddu. Funt totus sudaus cantzaus e mortus e parint cuntentus. Ma no est prexu cuntagiosu. Prus ddus intendu arriendi. e prus seu tristu deu.
Bella facixedda chi portas oi Barone Rossi, tocca, chi torraus a domo. Sa vida est marigosa, o Bonaria. Pensa chi ses biu, mancai nci sias stetiu a sa fine 'e su mundu, e prexandindi, mancai.
Em'a essi depi prexau, seu papa imperarori, ita potzu disigiai de prus. Ita podis disigiai de prus?
M'intendu solu, Bonaria. Dae candu dd'apu bia po sa primu borta no ndi potzu prus faeddai mancu. Ma chini?
Daniela? Eva.
Sissi, m'ammancat cussa picioca betiosa e cumandera bistia cun su costumu de bonu. Ita nci potzu fai? Ah, po i cussu as caminau aici meda oi? Dda fiasta circhendi, mischinu. E po essi po i cussu? atras arrexonis mi parit chi no nci ndi siant. Oi est stètia traballosa, Bonaria, no m'aguantu in pei. Ajo, ajo, chi seus acant'e arribbaus. Intra, barone Rossi, intra in domu. Però, oi abarra cun mei, po prexeri, no mi lessis a solu. Anda beni. Abarra fintzas a candu mi dormu. Anda beni.
E narammi tui is brebus de su sonnu, fai sa caridadi. Anda beni.
Poni una musica de amori, Bonaria Viale, e fammi arrecitai is brebus pentzendi a totu cussu chi disìgiu. Eis ascurtau Is Duas Giòbias, programma chi donaus dònnia lunis. Eis ascurtau Is Duas Giòbias, programma chi donaus dònnia lunis. Cun is ologrammas de Vanessa Podda e de Savina Dolores Massa. Cun is ologrammas de Vanessa Podda e de Savina Dolores Massa. Is boxis fiant de Elio Turno Artemalle, de Serena Schiffini e de Damiana Culeddu. Is boxis fiant de Elio Turno Artemalle, de Serena Schiffini e de Damiana Culeddu.
Su tènnicu fiat signor. Su tènnicu fiat signor Marcello Marangoni. E sa regista Serena Schiffini. E sa regista Serena Schiffini. Oja, segundu tui ap'a arrennesci a sonnai imoi chi mi dormu, ah? A Eva, ap'a arrennesci a dda a biri in su sonnu? In su sonnu? Sesi sonnendi de meda, barone Rossi, e no ddu scisi? E ah?
Ita as nau? No t'apo cumprendu. Nudda, nudda, no ci pensisti immoi. Dormidi, barone Rossi.